ndị Igbo na-aghọrị onwe fa ọ bụ na ị bụ onye Igbo ọ bụ na ị bụ onye Igbo mana ị chọrọ idebe iwu Chineke ị na-aghọrị onwe gị ndị Igbo na-ata afụfụ tata because na fa jụ na fa ama edebe iwu Chineke Chineke wee bụọ anyị ọnụ ndị Igbo wee na-ata afụfụ onye ọbụla jụrụ na ọ ma edebe iwu Chineke iwu chineke iwu ị na-agụ na baịbụl onye ọbụla jụrụ na ọ ma edebe iwu chineke onye a ama afụnata ife dị mma ọ ya bụ ife kpata ndị igbo ji ata afụfụ tata wee na-ata afụfụ ife ife ndị Nigerian government na-eme ndị igbo ife ife ndị ndị fulani na-eme ndị igbo ọ chineke na-ezite ndị niile ị na-afụ chineke na-ezite ndị a because ndị igbo bụ ụmụ chineke ị na-agụ na baịbụl ndị igbo bụ ụmụ Izrel ị na-agụ na baịbụl ọ ya kpata na i nee anya na omenala i nee anya na omenala ndị igbo i nee anya na ọtụtụ ife dị iche iche ndị igbo na-eme ị ya-afụ na ọtụtụ ife fa na-eme ị ya-agụta ya na baịbụl o nwerọ ndị ọzọ n'ụwa a o nwerọ ndị ọzọ o nwerọ mba ọzọ o nwerọ mba ọzọ n'ụwa a omenala fa dị nso ka omenala ị fụ na baịbụl because na ndị igbo bụ ụmụ Izrel ị na-agụ na baịbụl ụmụ Izrel chineke chụpụrụ ụmụ Izrel na ana jerusalem chineke chụpụrụ ụmụ Izrel ị gụọ na Luke chapter 21 ị ya-afụ na Luke chapter 21 ebe kraịst na-ekwu kraịst na-ekwu etu ndị rom ya-esi wee bịa etu ndị mmadụ ya-esi wee bịa wee chụpụ ụmụ Izrel ife a o mecha o mecha mee na 70 AD na 70 AD bụ oge ndị Igbo oge a chụpụrụ ndị Igbo ị chọọ study ya gbasara Roman invasion of Jerusalem in 70 AD Roman invasion of Jerusalem in 70 AD oge a ka ndị Igbo ka a chụpụrụ ndị Igbo finally fa wee kwakọrọ ngwongwo fa wee gbadaba towards Africa wee jee nọdụ ebe a ndị Igbo nọ tata wee nọdụ na ana Igbo tata Chineke wee zitekwa ndị ndị ilo anyị ndị ilo anyị wee jelekwa bịa wee na-achị anyị kedu ife kpata Chineke ji wee chụpụ anyị na ana anyị because na anyị ekwerọ edebe iwu Chineke ndị nna nna anyị fa edeberọ iwu Chineke sometimes ụfọdụ oge fa edebe ụfọdụ oge fa ama edebe ya ndị nna nna anyị fa na-ekpele alụsị na-ekpere alụsị jụ na fa ama edebe iwu chineke anyị nwa bụ ụmụ ụmụ fa tolitekwa jụ na anyị aga edebe iwu chineke ọ ya kpata anyị ji ata afụfụ anyị na-ata tata anyị nwa bụ ụmụ Izrel mana dịka etu o si wee kwu na Jeremaya chapter 17 Jeremaya chapter 17 verse 4 kwuru na ụmụ Izrel ga-elozọ ndị fa bụ ụmụ Izrel ya-elozọ they will fa ya discontinue from their heritage ọ ya kpatara na anyị amarọzi ndị anyị bụ tata mana i nee omenala anyị anya ine ife afụfụ anyị na-ata na ka e si wee lose Biafra war ị fụrụ ka e si lose Biafra war ị gụọ na Leviticus chapter 26 Leviticus chapter 26 biko gụọ Leviticus chapter 26 ị gụọ Leviticus 26 and Deuteronomy chapter 28 ị ya-afụ ka e si lose Biafra war ife niile adịsị na Bible ife na Chineke anyị lu etu anyị si wee lose Biafra war fa sụrụ anyị akwụ akwụ a a sụrụ anyị na Biafra war afụfụ ife akwụ a fa sụrụ anyị na biafra war ọ dịsị na Bible ọ chineke na-ezite ndị ilo anyị kwa ị fụ ndị a na-achị anyị ndị awụsa na-achị anyị ọ chineke zite ndị a ka fa na-achị anyị ọchịchị nchịgbu a fa na-achịgbu anyị bụ chineke zitelu fa ka nyekwa m makwara ụwa atụ ọzọ ọkwa ị fụ ife ndị aboki ndị fulani chịlị efi fa na-abịa n'ala igbo na-emebisi nni anyị na-emebisi nni anyị kọ onye kwuo okwu a fọọ ya akpịrị onye kwuo okwu a gbaa ya egbe ndị Hausa ya-esi na ana be fa chịkọrọ efi na ana be fa bịa na ana anyị bịa na be nke anyị ịmakwa nke a ka a na-asị na onye mmadụ na-anọkwa be nọkpọọ mkpụrụ amụ mmadụ ọ na-anọ na be e nọkpọọ mkpụrụ amụ maka na a tụrụ okwu na onye onye onye onye onye buru buru buru egwu buru nsogbu bata na be e ọ marọ mere ife o me ọ marọ ọ marọ ọ marọ agba agba ọ wụnibe enu so na ị gụa na na judges judges chapter 6 Judges chapter 6 ị gụọ Judges chapter 6 verse 1 to 6 Judges chapter 6 verse 1 to 6 ị ya-afụ ebe Chineke dee gbasara ife a ndị Hausa na-eme anyị tata ebe Chineke kwuru ya ọ bụrọ ife a bụrọ ife ọfụụ because na anyị achọrọ ige ntị anyị achọrọ idebe iwu Chineke anyị achọrọ idebe iwu Chineke ọ ya me anyị ji ata afụfụ anyị na-ata tata nke a bụ nke bụ eziokwu neenụ ka ụka si ju ebe niile ebe ọbụla i tiri isi n'ala Igbo akụkụ ọbụla i tiri isi ebe ọbụla i tiri isi ụlọ ọbụla nke ụlọ ebe ọbụla i tiri isi ụka juru ebe niile ụka juru ebe niile ama m ama na o nweriri onye ọbụ o nweriri onye nọ na ezinụlọ unu bụ pastọ ezinụlọ ọbụla nwere pastọ kedu ka ụka si wee ju ebe niile mpụ na arụrụ ana wee na-abawanye ụba mpụ na arụrụ ana wee na-abawanye ụba ụmụ nwaanyị anyị wee na-aghọrọ akwụna akwụna akwụna akwụna akwụna ụmụ nwaanyị anyị wee na-abakazi njọ ụmụazị anyị ụmụazị anyị chi na-efo fa arọ fa ji ewere ama ife dị njọ na-ebenata kwa arọ ụmụ nwoke ọ bụrụzie ije na izu ori na ịgba ama na izu ori na ịghọrị ndị mmadụ ọ ife ụmụ nwoke anyị na-alụ ka ife kpata ife ọjọọ mpụ na arụrụ ana ji wee karịa afọ ọjọọ ilu ilo ikwo ekworo ka e ka o si wee karịzie kịta ụka juru ebe niile ma mgbe ndị mmadụ na-eme omenala ndị mmadụ na-atụ egwu ife ọjọọ akarọ njọ ife bụ ife niile a bụ na anyị kwesịrị idebebe iwu chineke anyị kwesịrị ife ife ị gụ na baịbụl na leviticus chapter uh, the book of leviticus the book of numbers exodus deuteronomy iwu chineke niile ị na-afụ na na baịbụl anyị kwesịrị ibido debebe ya rapụ afọ ọnụ ka o too debebe sabat chineke iwu chineke iwu iwu ọbụla ị gụta na baịbụl a anyị kwesịrị idebe iwu chineke because na kraịst gwa anyị na anyị edebe iwu chineke kraịst merie kraịst gwa anyị agwa na Matthew chapter 5 verse 17 to verse 19 kraịst gwa anyị si anyị na as long as eluigwe dụ ana dụ as long as mgbe ọbụla i nee anya ị fụ eluigwe fụ ana na iwu chineke niile ka kwụ iwu chineke niile ekwu kraịst gwakwa anyị na Matthew chapter 7 Matthew chapter 7 verse 21 to 23 na ọ nachiyata nke n'oge ọ nachiyata nke ịbụa ọ nachiyata na ndị mmadụ ya-enulu bịa o si na anyị gwọ ndị ndị anyị gwọ ndị mmadụ anyị mee nke anyị mee nke anyị mee nke a kraịst kwuru na ya gwa fa fa si ebe a pụọ na ya marọ ndị fa bụ na fa mee ife niile a mana fa edeberọ iwu chineke biko ka anyị niile bido debebe iwu chineke ọ ya mee anyị ji ata afụfụ a ọ bụ na anyị edebeberọ iwu chineke ọ bụ na ndị igbo edeberọ iwu chineke ndị igbo ama afụnata udo ndị igbo ama afụnata ife dị mma nsogbu nke a naa nsogbu ọzọ abịa nsogbu nke a naa nsogbu ọzọ abịa nsogbu nke a naa nsogbu ọzọ ndị Igbo ama afụnata udo until anyị ebido debebe iwu Chineke and ya bụ ife ọ ya-ebido n'ebe ị nọ mụ nwa ebido debe ana m edebe ya ebidogo m ị fụrụ afọ ọnụ m ana m ekipụ sabat ana m eh, sabat abụrọ mbọsị ụka ọ bụrọ mbọsị ụka ọ bụrọ mbọsị satọdee ọ bụrọ mbọsị sọnde ọ bụrọ mbọsị satọde sabati chineke is regulated by the moon ọnwa ị ma ka anyị si asị ọnwa na be anyị ọnwa chineke kere ọnwa ka anyị wee were ọnwa wee mee kalenda ọnwa bụ kalenda chineke ọnwa dị n'eluigwe bụ kalenda chineke anyị kwesịrị idebebe iwu chineke debe sabati chineke sabati abụrọ sọsọ for ndị sabati sabati bụ onye ọbụla kwesịrị idebe sabati onye ọbụla so ọ ya mee ndị igbo ji ata afụfụ tata anyị na-ata afụfụ as ndị Igbo because anyị ekwerọ anyị achọrọ idebe iwu Chineke anyị na-aghọrị onwe anyị o wee bụrụ o wee bụrụ warning ka ị na-enweta ife a ọ bụ na i deberọ iwu Chineke ị na-egwu egwu ị na-egwu egwu because mgbe na-eterọ aka e, e, Chineke ife na-aka njọ ị bụ onye a bụrụ ọnụ Chineke ya-abụ gị ọnụ ọ bụ na i deberọ iwu ya nke a bụ nke bụ eziokwu ama m na ị chọrọ ịnụ ife a ama m na ị chọrọ ịnụ ya mana nke a bụ nke bụ eziokwu ndị Igbo ama afụnata udo until ndị Igbo ebido debebe iwu Chineke and ya bụ ife ya ebido n'ebe m nọ bido n'ebe ị nọ ebidogo m debebe iwu chineke gụnwa kwesịrị ka i bido debebe iwu chineke and i bido debebe ị gwakwa ndị ọzọ ọ ya mere ndị igbo ji ata afụfụ tata maka na fa ekwerọ edebe iwu chineke oge eluo na mgbe anyị emeghe anya anyị oge eluo na anyị abụrọ ndị nigeria anyị abụrọ christians christian bụ omena christian bụ ikpere alụsị christianity bụ ikpere alụsị because christianity na-agwa na i kwesịrọ idebe iwu chineke ife just go edebena iwu chineke na just go believe o oge eluo na mgbe anyị emeghe anya ọkwọ ọkwọ ọkwọ ọma ọkwa ka ị na-anụ ife a ọkwa ka a na-amalụ ife a oge eluo na mgbe ị ya-eteta n'ụla meghee anya bido debebe iwu chineke and ọ bụ na inwe inwe inwe inwe ajụjụ ọbụna

mana ama m na ị chọrọ ịnụ ya ị chọrọ ịnụ ya maka na ịchọ ịchọ ịchọ ịdị na-emelu ka o si wee sọọ onwerọ onye chọ idebe iwu chi ịchọ imelu ka o si wee sọọ mana ụwa adịrọ etu a ụwa adịrọ etu a anyị kwesịrị idebe iwu chineke o wee bụrụ ife dị n'ime ọ ife kpata ndị igbo ji ata afụfụ tata